Joe Connolly an t-ainm atá ormsa. Rugadh i mBaile an Bhriotaigh mé i gCaisleán Gearr, 13ú lá de mhí Deireadh Fómhair 56. Satharn a bhí ann. Ach an Domhnach roimhe sin a ghnóthaigh Gaillimh craobh na hÉireann sa bpeil. So caithfidh sé go raibh an-áthas ar mo mháthair mar rugadh mise an Satharn ina dhiaidh sin, go raibh an-excitement ann. B'as Leitir Móir m'athair 's mo mháthair, Peait Pháraic Pheaits Seána as Tír an Fhia agus Mary Mhicil Pháraic Mhícheáilín as Trá Bháin. Agus an fáth go dtáinig muid go dtí Caisleán Gearr sa gcéad áit go raibh. eitinn ar m'athair, fuair siad amach go raibh eitinn air 58, sílim, agus bhí sé air deich mbliana, 48 a fuair sé, 58 sular fuair sé, d'imigh sé. So, le bheith níos gaire gon ospidéal i gCaisleán Riabhach, an áit a bhí sé, Ros Comáin, fuair mo mháthair teachín beag, d'fhéadfá a rá, cottage, i mBaile an Bhriotaigh, agus bhí seisean, bhí an ceathrar is sine, rugadh i dTír an Fhia iad, Máire, Sarah, John agus Páraic agus rugadh seisear againn ansin i mBaile an Bhriotaigh, Michael, Míne, Joe, mé féin, Gerry, Tom agus Murt. Ní mhaireann Gerry, an créatúr bocht, mo dhriotháir níos óige ná mé féin, fuair sé bás cúpla bliain ó shin, an drochailse, ní raibh seans aige nuair a fuair sé, rud brónach i gcónaí actually ach. Ansin a bhí an seisear againn, teachín beag agus saol an-sásúil. Bhí an rás-chúrsa na Gaillimhe amach romhainn so bhí an garraí spóirt níos, is mó i nGaillimh againn. Agus b'é an spórt i gCaisleán Gearr ná iománaíocht agus bhíodh siad a' traenáil sa rás-chúrsa amach romhainn agus John, an driotháir is sine, nuair a bhí siad a' traenáil ann sheasfadh sé sna goals nó b'fhéidir go mbuailfeadh sé an sliotar ar ais ag na leaids móra agus an chéad rud eile bhí sé ag imirt agus choinnigh an bheirt, an lot againn ina dhiaidh sin, just gur iomáint ab ea spórt an Chaisleáin Ghearr agus sin é an chaoi a tháinig muid ar, isteach ar an iomáint. Cinnte.
Agus an inseoidh tú dhom faoi do thaithí leis an iománaíocht agus an méid atá bainte amach agat. Bhuel, thosaigh muid i gCaisleán Gearr agus faoi aois, ar ndóigh, faoi dó dhéag agus ceathair déag agus ní raibh mórán eile le déanamh sna seascaidí ach iomáint nó peil. Bhuel, is ea, b'in an uair céanna a ghnóthaigh Gaillimh trí cinn i ndiaidh a chéile sa bpeil, seasca a ceathair, cúig agus sé, agus go dtí lá mo bháis, sin iad na laochra is mó a bheas ariamh i mo shaolsa, an trí fhoireann sin. Agus go dtí an lá inniu, má tá mé ina gcomhluadar, tá mé ag breathnú orthu. Bhuel, is ea, bhí sé dochreidte an uair sin, mar ní raibh mórán ag éinne, agus céard eile, Théis na fir iontacha seo sa bpeil. So bhí an-suim ann in chuile spórt agus bhí muid trasna ón ráschúrsa agus caiple, bhí suim i gcónaí agus, ach bheadh tú ag imirt chuile rud. Ach iomáint an spórt is mó a d'imir mé agus chuaigh mé go Coláiste Mhuire i gcathair na Gaillimhe. Cé nach raibh muid ach trí mhíle taobh amuigh den gcathair, ba rud mór millteach é le bheith ag dul isteach sa gcathair, bhfuil a fhios agat, bhí muid céad faoin gcéad amuigh faoin tuath ag an am. Chuaigh mé go Coláiste Mhuire agus sin é an spórt a d'imir mé, peil agus iomáint arís. Agus chuaigh mé go dtí Coláiste ansin, na hollscoile i nGaillimh, rud nach raibh, rinne mé Gaeilge agus Tíreolas agus Tíreolas trí Ghaeilge. So bhí sé iontach ag an am gur thit mé isteach le Gaeilgeoirí actually an nóiméad, an chéad bhliain a chuaigh mé go dtí an ollscoil. go Ciarraí, Gaillimh agus Dún na nGall, bhfuil a fhios agat go mór Gaillimh agus Árainn, Conamara agus Árainn, agus sin b'fhéidir really a chuir cineál snas ar mo chuid Gaeilge, mar bhí mé ag labhairt chuile lá, bhfuil a fhios agat, le Gaeilgeoirí, bhfuil a fhios agat, agus sé, bhí Gaeilge i gcónaí againn ar ndóigh, agus Gaeilge a bhí tolky ann sa teach i gcónaí, agus nuair a bhí muid ina ngasúir ag caint le Mama, déarfadh muid Mammy, a I want bread agus déarfadh mo Mhama níl 's a'm céard dúirt tú so a bheadh orainn a rá Mhama tá mé ag iarraidh cáca agus ar sin tháinig an agus thit sé isteach gur gur go chuaigh sé i bhfeidhm go leor orm an Ghaeilge agus go dtí an lá inniu sin ar na rudaí is mó a thugann sásamh dhom. go bhfuil mé in ann Gaeilge a labhairt agus a thuiscint, mar feictear dom go ligeann sé isteach i domhan eile thú, bhfuil a fhios agat, agus sa seomra atá muid, ina suí i Mionlach agus bíonn comhluadar chuile choicís agus tagann muid le chéile ag labhairt Gaeilge agus tá sé go hálainn, agus rud nádúrtha, bhfuil a fhios agat, sílim i gcónaí faoin Ghaeilge gur meán cumarsáide atá ann, bhfuil a fhios agat, ní, ní, bhfuil a fhios agat, agus tá sé álainn má tá tú in ann, ehm, níl, níl saibhreas na Gaeilge agam ach tá an-mheas go deo agam ar saibhreas na Gaeilge, nuair a chloisim daoine ag rá, daoine as Conamara nó Árainn ag rá rudaí i mbealach éicint, sílim gur tá sé álainn a chloisteáil. B'fhéidir, tá sé go hálainn. So sin é. Agus san iomáint ansin Dia, tá mé déanamh go leor rambláil nach bhfuilim, ach ach, ach an iomáint ansin, d'imir mé faoi aois le Gaillimh mionúr agus faoi 21 ag an am. Agus ag, nuair a bhí mé naoi mbliana déag nó mar sin, bheadh litir an-oifigiúil, thagadh sé sa bpost, agus chaill Gaillimh craobh na hÉireann san iomáint shinsearach 75. Sé an chéad uair le fada ar tháinig foireann agus an bhí siad ag piocadh panel nua ansin le haghaidh an League agus thagadh litreacha an-oifigiúil ag an am agus We are glad to announce that you have been selected for the Galway Senior Hurling Panel agus shíl mé Ní chreid mé go raibh mé ag léamh a leithéid, bhfuil 'fhios a't, mar ní raibh mé ach ocht nó naoi mbliana déag nó mar sin. Agus so tháinig mé isteach ag imirt le Gaillimh ansin agus i seachtó sé d'imir mé an chéad uair in craobh na hÉireann, leathchraobh na hÉireann in aghaidh Loch Garman, bhí dhá chluiche i Loch Garman. Agus d'fhan mé an oiread ansin agus. 79 bhí muid i gcraobh na hÉireann, buaileadh muid in aghaidh Chill Chainnigh agus an bhliain ina dhéis ansin agus rud a chuir an-ionadh orm, piocadh mar chaiptín mé le haghaidh 80 agus bhí mé sách óg, 23, ach b'in é an bhliain a tharla chuile rud, bhfuil 'fhios a't, agus tháinig. Connacht ghnóthaigh muid an comórtas an chraobh an Bóthar Iarainn idir cúige don chéad uair le tríocha trí bliana an oíche chéanna an bhliain ochtó agus ghnóthaigh Caisleán Gearr craobh na hÉireann sa gclub, an chéad club as Gaillimh riamh a ghnóthaigh i bpeil nó in iomáint agus an i mí Meán Fómhair ansin ghnóthaigh Gaillimh craobh na hÉireann ochtó. Agus b'in é an rud is fearr riamh, ar ndóigh, a tharla i mo shaol iomána cinnte, mar chaiptín agus agus ansin ach ghnóthaigh mé cúpla craobh le le Caisleán Gearr freisin. Ach ochtó ceathair, fuair mé an-drochghortú i gcluiche iomána, ní raibh mé ach fiche seacht agus níor imir mé riamh ina dhiaidh sin. Bhfuil 'fhios a't, b'é deireadh mo mo chuid imirt ag fiche seacht, bhí mé, bhí eh, ah muise,

leithscéal le ithe. Sin é an rud is mó. Má chuir All-Ireland semi-final hay ná nach just bhíodh muid ag magadh, cag, agus bhfuil 'fhios a't ach ach sin é cad a tharla. So so b'in é. B'in é an saol iomána. Chuaigh mé isteach in ollscoil an uair sin agus mé an t-aon duine den deichniúr sa gclann a chuaigh go dtí an tríú leibhéal. Bhfuil 'fhios a't, ní raibh an nós ann. Bhí seisear deartháireachaí agus seisear fir cheirde a bhí ann agus chuaigh an bheirt deirfiúrachaí sin, Máire agus Sarah, chuaigh siad go Sasana sách óg so ach bhí siad ag deireadh na seachtóidí san ollscoil i nGaillimh agus cinnte ní raibh, ní raibh ré riamh níos fearr ná an ré sin. Bhfuil 'fhios a't, bhí sé iontach. Bhfuil 'fhios a't. Deirimse le daoine, not UCG, bhí mé in UCB, University College Butlins, bhfuil 'fhios a't, mar holiday camp a bhí ann, deirimse sin. Ach ag a dheireadh, agus thóg mé m'am, rinne mé bliain nó dhó breise ann ach bhí mé cáilithe mar mhúinteoir Gaeilge. Ach ní mé, ní raibh mé riamh ag goil a múineadh, bhfuil 'fhios a't, ní bheadh an foighid a'm, bhfuil 'fhios a't. Agus an bhliain a rinne mé an, an dip, rinne, H.Dip, rinne mé i gColáiste Mhuire. Agus bhí mé ag plé leis an rang lá amháin, ní bheadh an foighid agam, bhfuil 'fhios a't. Ach bhí mé ag plé leis an rang le logainmneacha, bhfuil fhios agat, rud an-suimiúil, bhfuil fhios agat, cé as a dtáinig Mionlach, bhfuil fhios agat, cé as a dtáinig Tierney, Tierney. Ach bhí mé á dhéanamh agus bhí leaid amháin sa rang agus bhí fhios a'm nár thuig sé, ach as Bóthar na Trá é, as Salthill, agus just le é a chur i gcomhthéacs dhó, dúirt mé, céard é an Béarla ar Bóthar na Trá? agus bhreathnaigh sé orm, bhfuil fhios agat agus níor dhúirt sé tada agus dúirt mé leis an dara huair, céard é an Béarla ar Bóthar na Trá? agus níor dhúirt sé agus an tríú huair d'iarr mé air é agus cineál i mo ghlór, tá mé ag iarraidh freagra uait anois, agus dúirt mé, céard é an Béarla ar Bóthar na Trá? agus dúirt sé, Leisureland. Ach beagnach bhí fhios agam i rith an ama nach mbeadh mé ag dul ag múineadh, bhfuil fhios agat. Ach go raibh tú thiar ag an ollscoil. Ach just go raibh mé san ollscoil agus go raibh crowd iontach thart orm, bhfuil fhios agat, agus go dtí an lá inniu tá na cairde is mó atá agam, bhfuil fhios agat, na blianta sin, bhfuil fhios agat. Mar a dúirt duine eicínt uair amháin, laethanta. laethanta gan aon trioblóidí ná aon tart, nár iontach an chaoi a chuir sé. Bhí sé bhí sé iontach, bhí na laethanta is fearr ariamh, bhfuil fhios agat agus yeah.
Agus nuair a dúirt tú go mbeadh sibh ag dul isteach ag an scoil, bhfaigheadh sibh bus isteach nó cén chaoi? Ag an ollscoil nó ag an meánscoil? Bhuel, ag an meánscoil. Bhuel, ag an meánscoil, bhí, bhí, bhí, bhí, bhí, tháinig sé isteach ag deireadh na seascaidí go raibh an, seascaidí go raibh an, an free bus ann, bhfuil fhios agat, an bus ar saor in aisce. So bhíodh sé ag dul thar an teach beagnach chuile lá i mBaile an Bhriotaigh. Bhí muid trí mhíle amach as an gcathair. So sílim go mb'in é an teorainn trí mhíle a bheith gheofá an bus saor in aisce, bhfuil fhios agat, so. Agus tusa as Baile an Bhriotaigh.
Yeah. Cé tá deis agat Briotaigh? Bhuel is ea, tá muid os comhair an ráschúrsa anois ach bhí, ar ndóigh bhí sé ann le céad bliain. So,

bhí, bhí caisleán sách beag ann so, sílim go, as sin a tháinig an Caisleán Gearr, Tá sílim. sé gearr ach Yeah, yeah, yeah, yeah. Agus tá a fhios agat an caisleán atá anseo i Mionloch, Yeah. an bhfuil mórán stair bainte leis siúd. Bhuel, b- b'é, b'é eh, an, an, na Blácaí eh, a bhí i gceannas agus úinéireacht air le céadta blianta agus eh, siad na, na tiarna talún a bhí thart anseo freisin i Mionloch. agus 1912 nach ea dódh an caisleán de thimpiste, roimh na Trioblóidí. Sílim gur coinneal, b'fhéidir, a tharla, agus bhí sé, ba mhór an trua gur tharla sé, mar bheadh sé iontach, bhfuil 'fhios a'd, dá mbeadh tú in ann a chaomhnú agus a choinneáil. Ach go leor de mhuintir na háite anseo fostaí ann freisin agus ag an am.

sealadach, déarfaimid, turlach, nach ea? Imíonn sé agus tagann sé. Mar sin é an scéal, sin é an Mionlach, like, bhfuil 'fhios a'd? Áit an-suimiúil ar ndóigh, Mionlach, bhfuil 'fhios a'd? Ní as an áit mé ach an taobh eile den pharóiste. Ach bhí ionannas i gcónaí i Mionlach, bhfuil 'fhios a'd? Go mórmhór an Ghaeilge. Agus is cuimhneach liomsa, tá muid anseo le b'fhéidir 44 bliain, Mar a deireann siad go hálainn i gConamara, bhí mé ag caint faoi saibhreas, cheithre bliana le cois an dhá scór. Nach ea? Sílim, nó mhaith liom é sin an chaoi a bhí sé ráite. Ach cuimhneach liom ag tús na n-ochtóidí ag imirt chártaí, 25, naonúr ann, thuas i dteach Seán Laighléis, duine de na Laighléis, agus den naonúr a bhí ag imirt, ní raibh focal Béarla labhartha. Bhfuil 'fhios a'd. Shílfeá gur thiar a bhí tú ag an am. Bhfuil 'fhios a'd. Níl ach beirt a'inn fágthaí ón dream sin. Ach bhí sé chomh nádúrtha, an chaint idir an imirt agus roimh agus ina dhiaidh, just Gaeilge. Agus Gaeilge. Agus chuaigh sé síos sách sciopthaí in aon ghlúin amháin. Bhfuil 'fhios a'd, d'aistrigh go leor. Bhfuil 'fhios a'd. Agus buailte leis an gcathair agus na modhanna cumarsáide nua agus rudaí mar sin, like. Bhfuil 'fhios a'd. Ach tá, tá. meas mór i gcónaí, sílim. Bhfuil 'fhios a'd, ach níl sé labhartha agus go leor daoine, á, bhí daoine álainn, like, bhfuil 'fhios a'd, uair amháin chuaigh an darna mac atá agam, d'imigh sé as an teach, níl 's a'm cén aois, cúig nó sé nó seacht, chéad rud eile thosaigh an, Thosaigh Ros an áit a chuartú, bhfuil 'fhios a'd, ar maidin leathuair théis a naoi nó deich a chlog agus tháinig daoine abhaile le haghaidh dínnéir a bhí ag obair i nGaillimh agus chuaigh an áit uilig amach á chuartú, Brian, an darna mac atá agam, ach fear, duine acu, Pádraicín, dúirt sé, chonaic sé mé ar an mbóthar, tá trioblóid ort, a dúirt sé, bhfuil 'fhios a'd, nó agus. Fuair muid amach níos deireanaí go ndeachaigh sé ag teach agus d'imigh sé sa gcarr leis na gasúir eile leis an máthair agus níor tháinig sí ar ais a'msa riamh le rá gur sin é cad a tharla. Bhí sé scanntrúil, bhí muid ag cuartú na lochannaí agus na portaigh ach pobal, sea, pobal a thugann aire dá chéile, bhfuil 'fhios a'd, agus tá, agus cineál, a thugann spás do dhaoine, bhfuil a fhios a'd, ach má tá tú ag iarraidh cabhair, bhfuil a fhios a'd ar an bpointe, bhfuil a fhios a'd, tá sé iontach, bhfuil a fhios a'd. Agus tá muid buailte leis an gcathair, ach tá, tá coiléar mór millteach idir muid agus an chathair, b'fhéidir go dtugann sé sin, bhfuil a fhios a'd, stopann sé b'fhéidir na céadta tithe teacht amach, bhfuil a fhios a'd. So, ah, just tá, agus, eh, eh, Aisteach go leor, bhfuil a fhios a'd uair sa mí, tagann fir na háite le chéile le haghaidh mug tae, cupán tae le chéile, cuireann, a ghlaonn muid air, bhfuil fhios a't, in óstán, just, just hello a rá, bhfuil a fhios a'd, mar tá muid, go leor againn, bhfuil a fhios a'd, tháinig muid anseo le chéile b'fhéidir, bhfuil, b'fhéidir go na seachtóidí agus na hochtóidí tháinig daoine ag teacht isteach, bhfuil fhios a't, san áit. mar so. Ach tá spiorad an-mhaith san áit, bheadh an-mheas agus cion agam agus cúigear mac atá againn agus tóigeadh an cúigear sa scoil agus Scoil Bhríde i Mionlach like chuile scoil, scoil álainn, scoil álainn a bhí ann, bhí múinteoir a bhí an-aireach agus you know agus sílim gur an triúr nó ceathrar múinteoir a bhí ann, Gaeilge a labhair siad le chéile nuair a bhíonn briseadh acu freisin, bhfuil a fhios a'd. So. agus tá Gaeilge mhaith acu ag na gasúir féin, bhfuil a fhios a'd, so, yeah, so, bíonn muid ag go neart cumarsáide, chuaigh muid arú anuraidh, ab ea, chuaigh muid ag Craobh na hÉireann Mionúr thuas i Ros Comáin, mé féin agus Brian, mo mhac sin, agus ní labhrann muid ach Gaeilge suas anuas, ríméadach faoi sin, bhfuil a fhios a'd, go bhfuil sé, níl sé chomh láidir, b'fhéidir, Ach marach sílim féin go b'é an chúig bhí mé tóigthe leis ach sé an chúig bhliain san ollscoil a really chuir compóirt ar mo chuid Gaeilge, bhfuil a fhios a'd b'fhéidir just gnáth-Ghaeilge atá mé a rá ach go mbeadh b'fhéidir ar do chompord á labhairt, bhfuil a fhios a'd so, you know, so tá sé ann i gcónaí, yeah.
agus bhí tú ag rá ansin go dtagann sibh uilig le chéile uair sa mí, ab ea?
Ní hé, a dúirt an. Muintir na háite, yeah, ar na fir, bhfuil a fhios a'd, eh. Agus an sean-nós, cineál sean-nós é sin? Bhuel, bhuel, ní hé, ach just, just ar bhealach amháin gur, gur, ehm, an, an, an ghlúin se'againne, b'fhéidir, atá muid sna seascaidí agus sna seachtadaí anois, bhfuil a fhios a'd, agus, eh, ní bhíonn an deis céanna le theacht le chéile, bhfuil a fhios a'd, ní, ní bhíonn, níl na gasúir sa scoil agus. you know, even modh na tráchta anois agus chuile rud, ní bhíonn an deis. So just, eh, rud a d'eagraigh mé i mbliana, mé féin, just gur, gur, gur, gur chuaigh muid suas ag an gcrosbhóthar ansin eh, agus tá sé eh, eagraithe anois gur, gur, gur Fir Cheantar Mhionlaigh an t-ainm a ghlaoigh muid air, actually, i nGaeilge. Bhfuil a fhios a'd. Agus eh, tagann muid uair le chéile agus bhí eh, Tá, tá dream eile, actually, d'eagraigh mé freisin, taobh eile den pharóiste Caisleán Gearr, fir freisin agus just an mhí seo caite chuaigh muid suas go dtí an, na beairic i Rinn Mór, just le turas, 30 againn, bhfuil 'fhios a'd, yeah, agus bhí, bhfuil 'fhios a'd, just cúpla uair álainn, just le, just le theacht le chéile, bhfuil 'fhios a'd, ní, ní, ní bhíonn na deiseanna againn mar a bhíodh agus tá, bhfuil 'fhios a'd, ní bhíonn, ní mar a chéile an Aifreann ar an Domhnach ar ndóigh, bhfuil 'fhios a'd, a mbeadh na fir, téim sách, yeah, ní, téim, bhfuil 'fhios a'd, tá, tá, tá, bheadh creideamh de mo chuma fhéin agam ach láidir i mo bhealach fhéin, bhfuil 'fhios a'd, you know, ní, ní, ní, ní, ní chuireann a léartaí bheith ná tada ach, ach, Ach bhí traidisiún i gcónaí go mbeadh chuile dhuine ag goil chuig an Aifreann, ach ní mar a chéile anois. Bhfuil 'fhios a'd, daoine básaithe freisin, bhfuil 'fhios a'd, go leor de na, yeah, yeah, is ea, yeah. Agus bhíodh go leor daoine ag cuartaíocht fadó freisin, scaoilte nach bhfuil an oiread sin. Ah, ní, ní, yeah, even na seascaidí, even na seachtóidí, bhí, bhí an cuartaíocht, bhí sé ag titim nach raibh, bhfuil 'fhios a'd, nuair a tháinig an bosca sa gcúinne, mar a deireann siad, bhfuil 'fhios a'd, sin é céard a, sin é a chuir críoch le go leor den nós sin, bhfuil 'fhios a'd, yeah. Ach ar ndóigh, tá. Ceapann tú go bhfuil difríocht mhór anois sa saol mar a bhí ach mar a bhí?
Ar ndóigh, tá. Bhfuil 'fhios a'd, you know, agus bheadh Deaide féin, ar ndóigh, m'athair fadó bhíodh sé ag obair sa cotton factory i nGaillimh, bhfuil 'fhios a'd, cé atá bocht, bhfuil 'fhios a'd, bhí, bhí, bhí pá seachtaine ann, bhfuil 'fhios a'd, le haghaidh na ngasúr a thógáil ach chuile Dhéardaoin bheadh sé Bheadh sé íoctha, bhfuil 'fhios a'd, agus thiúrfadh sé block of ice cream abhaile chuile Dhéardaoin leis an phá agus cébí cá raibh muid, race course nó fiach nó thagadh muid ar ais, sin é treat na seachtaine, bhfuil 'fhios a'd, agus ghearrfadh mo mháthair suas é ach. Ná b'fhéidir fiche bliain ach b'fhéidir bhí an cúigear gasúr féin, bhí siad ag breathnú ar, sa mbaile ag breathnú ar telly i seomra amháin agus bhí mise i seomra eile. Agus am Nollag agus chuaigh Ceití, mo bhean, fuair sí siopadóireacht tar éis na Nollag agus bhí mé dhá éilliú amach as na málaí di agus bhí block of ice cream ann.

Cá bhfeiceann tú stádas na Gaeilge agus todhchaí na Gaeilge amach anseo? Cén cineál céard atá i ndán don Ghaeilge an gceapfá ag breathnú air? Bhuel, cearta na Gaeilge, rud amháin a chuireann an-ríméad orm gur stádas na Gaeilge agus ardú céime na Gaeilge, bhfuil 'fhios a'd. Agus cinnte nuair a bhí mise ag dul go dtí an mheánscoil i gColáiste Mhuire, B'ísliú céime é bheith ag labhairt Gaeilge, bhfuil 'fhios a'd. Fiú amháin, bheadh drogall ort camán a chrochadh i gcathair na Gaillimhe, bhfuil 'fhios a'd. Shíl mé ar an bpointe go raibh daoine, gur cineál duine thú, bhfuil 'fhios a'd, ní amháin labhairt Gaeilge ach Cuireann sé an-ríméad orm an ardú céime atá sa nGaeilge faoi láthair. Bhfuil fhios a'd, is b'fhéidir go bhí na Gaelscoileanna agus na meánscoileanna atá an meas ann, agus tá meas an domhain inniu don Ghaeilge. Agus ach cá'il sé sna Gaeltachtaí, sin é an chontúirt is mó. Bhfuil fhios a'd, ceapaim go bhfuil na huimhreachaí.

Agus ar mo mobile, bhfuil fhios a'd, fág teachtaire agus deirimse i gcónaí, Dia dhuit, Joe Connolly anseo, please leave your name and number and I'll get back to you shortly, slán anois. Agus ní chreidfeá an oiread daoine a fhágann an teachtaire i nGaeilge, nó leath-Ghaeilge, bhfuil fhios a'd, agus níl aon lá i nGaeilge Ó thaobh spóirt nó gnó nó daoine nach labhraim Gaeilge, chuile lá casann daoine orm agus mar gheall go bhfuil fhios acu go bhfuil Gaeilge agam go labhrann siad agus labhraímid é. Agus an rud ar na rudaí is mó a chuireann ríméad orm, seod an tríú nó ceathrú uair a dúirt mé an focal ríméad, ach má tá mé i nGaillimh uair eicínt agus just feicim éadan, agus feiceann an t-éadan mise agus deireann sé sin cén chaoi a bhfuil tú? agus deirimse maith go leor cén chaoi a bhfuil tú fhéin? agus imíonn muid ach tá fhios a'm gur gur gur just cineál sea yeah agus ní ní i bhfad bhí mé i siopa i nGaillimh agus tháinig duine isteach a raibh aithne agam agus bhí fear in éindigh leis agus dúirt an fear eile an aithníonn tú an fear seo? Maidir liomsa. Níl mé cinnte ach aithním an ghruaig chatach, a dúirt sé. Agus bhfuil fhios a'd, níl aon, bhfuil fhios a'd, nuair a chloiseann tú an nádúracht leis an nGaeilge, ach tá, tá, tá, tá an ghaoth taobh thiar den Ghaeilge, sílimse. Níl aon, tá sé ó thaobh meas agus léigh mé uair amháin go bhfuil dhá scór míle gasúr aon lá ag fáil a gcuid oideachas céad faoin gcéad trí Ghaeilge. Daichead míle ó lá go lá bhfuil fhios a'd a' fáil a gcuid oideachas trí Ghaeilge. Níl 's agam an ndeireann sé sin aoibhinn faoi na Gaeltachtaí. Tá sé sin iontach agus nuair atá muid, dúirt duine liom uair amháin, as we're becoming more European, we're we're becoming more Irish, bhfuil fhios a'd, agus céard é an an iarsma is mó atá againn mar Ghaeilge mar daoine as Éirinn ach ár dteanga, bhfuil fhios a'd. So tá sé sin ann ach bheadh bheadh bheadh faitíos orm faoin an nGaeilge sna Gaeltachtaí, bhfuil fhios a'd, mar mar tá sé an-deacair an an an taoille mór millteach a stopadh, bhfuil fhios a'd, ach ní cheapaim go mbeadh drogall ar na gasúir sa nGaeltacht Gaeilg a labhairt ach just go bhfuil an oiread Béarla ann agus go bhfuil an-athrú, tá, yeah, yeah, sé, yeah, chuid is mó, yeah, sé, yeah, yeah, yeah.

'Gus tá sé brónach, bhfuil fhios a'd, mar. An teach baile. An teach baile, an áit ar tóigeadh muid, yeah. Agus bhfuil daoine eicínt eile ina gcónaí ann. Ah, tá sé, tá, tá, beidh, beidh, sé an t-aon spás amháin, b'fhéidir, teacht amach as cathair na Gaillimhe nach raibh tithe. 'Gus tá sé, beidh na céadta tithe ann, cheapfainn, bhfuil fhios a'd. Eastát tithíochta, yeah, sure, yeah. An bhfuil chuile spás glas i nGaillimh? Yeah, sin anois é. Agus bhí mé in áit eicínt agus dúirt duine eicínt liom, tá machine thuas ann. Níor chónaigh muid ann le deich mbliana ó cailleadh m'athair. Níor chónaigh muid ann. Bhí sé ar chíos b'fhéidir ag duine den gclann agus so bhí at least bhí sé sin briste. Ach dúirt duine eicínt, tá na machines thuas ann so chuaigh mé suas agus Bhí an machine ansin dhá leagadh, bhfuil fhios a'd, agus bheadh, gheall, bhí an chéad chuid den teach fágthaí agus is, rinne an machine é sin, an chéad eile tá chuile rud ina, déanfadh an gasúr is tuismitheoirí, bhfuil fhios a'd, agus bheadh an oiread cuimhne, is mó cuimhne atá agam ar an áit le seachtainí ná bhí riamh agam, ceapaim, mar tá sé imithe, bhfuil fhios a'd, agus tá, imíonn chuile rud in éindí le chéile, thaobh dán Craos na nOrcaid ar mo smaointe, ach bhíodh na seascaidí am an-rábhaí ann. Bhfuil fhios a'd, bhí, bhfuil fhios a'd, fiú nuair a chuaigh mé go Coláiste Mhuire, ní raibh aon Aoine thart thar cúinne agus beirt leaids beagnach ag marú a chéile. Bhfuil fhios a'd, just, bhí ránas ann, bheadh muid a rá, Duine le ach na Connemara Gawks an t-ainm sin é an t-ainm a bhí acu orainne, bhfuil fhios a'd agus tháinig na na bhfuil fhios a'd agus bhí ainm ar chuile dhuine b'fhéidir, bhfuil fhios a'd ach mar gheall ar an iomáint go mór mhór tháinig muid isteach ar an áit an-sciobthaí agus go mór mo mháthair freisin, like, tháinig sí isteach mar duine álainn a bhí inti, bhfuil fhios a'd an-nádúr inti. Agus bhí, bhí meas an domhain, sílim, ar na mná eile sna háite uirthi, bhfuil fhios a'd, mar an, an, bhfuil fhios a'd an, an, an, an uaisleacht aoibhinn a bhí inti, bhfuil fhios a'd, agus, agus bhí, nuair a bhí sí, nuair a bhí sí óg í fhéin, um, uh, chum sí amhrán, agus chum sí, uh, an darna amhrán faoin Trá Bháin, ní an darna ach uh, amhrán bhéirí, Mhéaraí Mháire Sheáinín an chaointe de, bhí sí ar imirce i Londain agus chuir sí amhrán álainn le chéile faoin Trá Bháin. Bhfuil 'fhios a'd, so bhí, bhí cineál, bhí, bhí cumas aici, déarfaidh muid, sa chumadóireacht agus caint agus, bhfuil 'fhios a'd, agus nuair a tháinig, clann, clann s'againn ansin, ní amháin muid féin ach muintir na háite agus muintir an Chaisleáin Ghearr. Mamó a ghlaoigh chuile dhuine uirthi, bhfuil 'fhios a'd, bhfuil 'fhios a'd. Agus sin í an chéad Mamó, sílim, bhfuil 'fhios a'd, agus daoine, ní déarfadh siad riamh, how is your mother, how is Mamó, a déarfadh chuile dhuine, bhfuil 'fhios a'd. So tháinig muid ar ais ar shaol Chaisleáin Ghearr, deir muid an-sciobtha, go mór mhór leis an iomáint. Ach b'in é, b'fhéidir, an tús áite a bhí againn nuair a tháinig muid isteach mar Ghaeilgeoirí in áit nach raibh Gaeilge, bhfuil 'fhios a'd. So, so, eh, bheadh an-cheangal agam, bhfuil 'fhios a'd, leis an, leis an, leis an áit, bhfuil 'fhios a'd, an-cheangal, bhfuil 'fhios a'd. Bhí mé, an-cheangal le Conamara agus an-cheangal le Caisleán Gearr agus mar gasúir,

Tír an Fhia, phós sí Pádhraic Reaney as Trá Bháin. So tá siad ann. Ach yeah. Tá sé, bhfuil 'fhios a'd, b'fhéidir nuair tá mise ag tiomáint síos go dtí an Trá Bháin agus casaim ar chlé agus casaim síos agus sin é Raiftearaí ag dul ar ais go Cill Aodáin, bhfuil 'fhios a'd, mar éiríos an ghaoth mar a scaip an i gceartlár mo dhaoine, tá rud ionamsa faoin Trá Bháin go mór, bhfuil 'fhios a'd, mar is ann a chaith muid na samhraí agus an trá fhéin agus rí yeah tá tá sé really eh, áit an-speisialta. Yeah, tá really tá an an mór agus mo Dhaideo agus Mamó, Mamó a bhí ann. Bhí clann mór McDonaghs ann. Bhí beirt driofúr go mo mháthair cónaí ann. Triúr driofúr a bhí ann. Bhí driotháireachaí freisin a cailleadh an triúr acub. óg, bhfuil fhios a't, so triúr driofúr a bhí ann, Bríd agus Kate, a bhí ar an Trá Bháin, agus na McDonaghs. Deir an scéal seo faoi Bríd, m'aint. Fuair sí bás Feabhra na bliana seo fiche trí, i Sasana, agus aois céad is a seacht. 107. Sin an aois a bhí sí le mo mháthair as an Trá Bháin. Bhí sí pósta le Pat Liaimín agus ach chaith Pat Liaimín an chuid is mó dá shaol ag obair i Sasana. Sin an tsráid le Willie Liaimín. Sea, yeah.
yeah so thóg Bríd seachtar clainne sa Trá Bháin agus duine ar dhuine d'imigh siad go Sasana agus nuair a bhí an leaid is óige ag goil go Sasana, an Máirtín, chuaigh sí in éindí leis agus bhí aois 51 aici. So ní amháin go raibh sí céad is a seacht ach chaith sí dhá leathchéad i dhá thír, bhfuil 'fhios a'd. Ní dóigh liom gur mórán daoiní ariamh a rinne, bhfuil 'fhios a'd. Agus bhí muid, chuaigh muid anonn aici nuair, bhí party mór millteach nuair a bhí sí céad agus bhí mé féin is Katie ann nuair a bhí muid eh, 104, agus bhí John agus Michael mo dheartháireachaí agus mé féin i Londain i mbliana agus coicís sular cailleadh í, ghlaoigh muid aici. Agus bhí ciall go maith aici i gcónaí ach bhfuil 'fhios a'd bhí sí ag fáil bháis agus agus bhí sí sa leaba agus, Cé hiad seo? Cé hiad seo? Bhfuil 'fhios a'd, agus bhí muid uilig ann. An chéad rud eile chonaic sí mo dheartháir. John Connolly! dúirt sí le mo dheartháir agus bhí nóiméad iontach ann. Thuig sí, d'aithnigh sí agus tháinig sí, bhí sí, tháinig sí abhaile le bheith curtha, tá sí curtha sa Trá Bháin. Ó bhuel. Yeah, so bhí sé. Yeah, chuaigh muid suas go dtí Cnoc Mhuire an aerfort ansin le híoc. So bhí an-bhaint againn i gcónaí le na McDonaghs, mar ar ndóigh chuaigh beirt acu ba. Nuair a cailleadh Bríd, m'aint, an deirfiúr, an t-iníon is sine aici Máire, Bhí sí ochtó a cúig in Eidin, bhfuil 'fhios a'd. Cé, cé, cé mhéid daoiní ag ochtó a cúig a bhfuil máthair acub, bhfuil 'fhios a'd. Nach aisteach é. Yeah, bhí triúr, triúr gon chlann sílim sna hochtóidí, bhfuil 'fhios a'd, nuair a, nuair a cailleadh í. An, an, an ndeachaigh siad anonn go Sasana í a fheiceáil nuair a bhí sí ar leaba an bháis? Eh, bhí, bhí, cha, cha, no, chaith siad a saol i Sasana, na, na, na, na, an clann, chaith siad an clann ann, bhfuil 'fhios a'd, i Leeds agus i Londain, i mBromley, Yeah, chuaigh. Mar bhí sí léi fhéin sa mbaile. Céard a choinneodh sa mbaile í? Ach bhfuil 'fhios a'd, scéal iontach, iontach faoi argla clann duine álainn, álainn, duine álainn, bhfuil 'fhios a'd ár saolaí agus tháinig siad abhaile ar feadh tamaill nuair a bhí siad ina gcuid ochtadaí. le maireachtáil sa Trá Bháin, ach bhí Pat Léimín go mórmhór nuair a bhí sé sa Londain, b'fhéidir go n-óladh sé deoch chuile lá, ghabhadh sé go dtí Aifreann chuile lá, ghabhadh sé go dtí na bookies chuile lá, chasadh a mates leis, agus céard eile atá sé sa Trá Bháin agus níl éinne ann, bhfuil 'fhios a'd. So, agus an chlann uilig i Sasana agus na garghasúir, bhfuil 'fhios a'd. So, chuaigh siad ar ais arís, chuaigh siad ar ais go Sasana arís, like, go, go, go, go Bromley.

bhfuil 'fhios a'd, laethanta iontacha just simplí, bhfuil 'fhios a'd, ach ba mhór an mór millteach go dtagadh carr, b'fhéidir, carr Phádraic Greaney, GIM 485, ná fiafraigh dhíom cén uimhir atá ar mo charr inniu, ach sin é an uimhir Morris Minor a bhí aige, agus thagadh sé agus ghabhadh muid siar le haghaidh an tsamhraidh, cuid is mó de. Sea, bhí siad álainn, laethanta álainn agus John mo dheartháir. Tá níos mó i slí tuiscint ag Máire Sarah, John agus Pádraig, a rugadh i gConamara, bhfuil 'fhios a'd, tá aithne acu ar daoine nach n-aithneoinnse mar bhí siad sa scoil leo, even, bhfuil 'fhios a'd, nó whatever. Ach deireadh John.

iasc an tine agus an céard an t-iasc goirt sin a bheadh againn na fataí i lár an chistin ballachaí buí is right bhíodh yeah yeah agus aisteach go leor nuair a d'fhág nuair a tháinig muid chuile Shatharn ó d'fhág muid an teach i mBaile an Bhriotaigh ghabhadh muid suas chuile Shatharn go dtí an teach baile leis na, leis, lenár ghasúir, ní bheadh súil ag na gasúir le tada, agus ronnachaí bruite a bheadh againn. Straight amach as Conamara, straight as, bhfuil 'fhios a'd, pota mór millteach ronnachaí, faoitín b'fhéidir, scadán scaití, ach go mórmhór ronnachaí. Istigh sa bpota mór millteach agus dhéanadh mo mháthair, eh, obair baile nó baile arán baile brown bread álainn, álainn i gcónaí agus shuíodh muid ag an mbord agus bheadh na ronnachaí agus an sú, bhfuil 'fhios a'd, chaitheadh sí oinniúin isteach ann agus brown bread agus mugannaí tae agus ceathrar ar chaon taobh go mall agus sliotars go leor chuile áit ansa agus agus na gasúir níor bhfios ar thada na gasúir is sine bhfuil 'fhios a'd an rúnachaí agus níl sé i bhfad anois ó ó rinne mé sa mbaile an rud céanna agus tá mac agam i gCorcaigh bhí sé sa mbaile

Nó ní chuile dhuine a bhíonn sa gcaint faoi na. No, no, no, ní raibh actually in ann, bhí, ní raibh, ní raibh síógaí in ár saol, sílim, mar, mar, nó, bhí go leor rudaí eile ach ní dóigh liom go raibh síógaí, ach bhí diabhal ar mo mháthair, bhfuil 'fhios a'd, bhfuil 'fhios a'd, bhíodh muid ag siúl síos ag an Aifreann, b'fhéidir, ar an Domhnach, tríd an ráschúrsa a bhí, Mass path a ghlaodh siad air, síos go dtí Aifreann an Chaisleáin Ghearr, agus ag teacht ar ais, agus. swear to God, chuirfeadh sí ár gcois isteach i cac bó, bhfuil 'fhios a'd, nó rudaí mar sin, bhfuil 'fhios a'd. Whoa, bhí sí ina diabhal, bhfuil 'fhios a'd, so, yeah.